Maith thú a Sheáin, Bhuel, tá mise anseo mar saghas buíochas a thabhairt do an Roinn Cultúir agus na daoine a chuir an Slógadh sin le chéile agus mar a raibh fáilte mhór romhaibh. uilig go dtí an Slógadh agus mar a bhfuil fhios agaibh tá muid in Iarthar Bhéal Feirste agus seo an dara uair a bhí an Slógadh againn anseo agus tá mé go han brodúil a bheith anseo mar os comhair, os bhur comhair mar ionadaí Iarthar Bhéal Feirste. agus a labhairt libh faoi chúrsaí Gaeilge inár bpáirtí. Now, tá an slógadh ar an saol anois le fiche bliain, agus thar na blianta seo, caithfidh gur thug Roinn an Chultúir cuairt ar gach cearn den tír, ó Thír Chonaill go Rinn agus na Gaeltachtaí idir eatarthu. Ní bíonn an aimsir chomh deas, bhuel, nuair a scríobh mé an méid sin bhí an aimsir go han-deas so, bhuel, ní bíonn an aimsir chomh deas mar bhí muid in áiteanna fliuch fuar. iargúlta agus inniu tá muid i lár an domhain, i gcroí an domhain. So, tá's agaibh fosta, ba chuid den chomóradh cúig bliana is fiche i ndiaidh na stailceanna ocrais agus bhí cuairt ar maidin ar an otharlann ina bhfuair na fir cróga sin uilig bás agus bhí mé ag smaoineamh, fuair Kevin Lynch bás an Mháirt seo chugainn agus fuair Doc Mór, fuair Kieran Doherty bás an Chéadaoin seo chugainn so, thart fá an uair seo Fiche bliain is cúig ó shin bhí mise agus Owen Carron agus fear eile istigh in otharlann ag caint le Doc agus le Mickey Devine agus Tom McElwee agus bhí daoine eile, ní, bhí, bhí, bhí Kevin Lynch ró, tinn, bhí sé istigh ar an leaba sa, sa chillín agus bhí a, a chlann leis agus sílim go bhfuil mé ceart, eh, Bhí, bhí Mickey ann, Tom McElwee ann, Doc, bhí, bhí Lorny ann ach tá mé ag smaoineamh faoi na daoine a fuair bás, bhí, bhí Pat beag ann, Pat McGeown ann fosta. Eh, anyway, eh, uair dheacair a bhí ann agus taispeáin na, na, na stailceoirí dúinn na blianta ó, ó sin go raibh siad dáiríre agus go raibh siad soiléir faoin méid a bhí le dhéanamh acu. Sin an ceann de na príomhrudaí. Tá a lán príomhrudaí ann leis na fir agus na mná, na mná in Príosún Ard Mhacha agus na fir sna Blocanna H ach sin ceann de na príomhrudaí, go raibh siad go han-dáiríre. agus go raibh go han-soiléir faoi an méid a bhí le dhéanamh acu, agus caithfidh muid inniu a bheith mar sin fosta, caithfidh muid a bheith chomh dáiríre agus chomh soiléir faoi an méid atá le dhéanamh againn amach anseo. Nuair a chéad thosaigh an Slógadh fiche bliain ó shin, shíl muid go mbeadh sé go maith roinnt cainteanna, agus díospoireachta agus rud beag ceoil agus b'fhéidir deoch agus craic a eagrú do na Gaeilgeoirí sa páirtí. And mar is gnách, bhí muid ag plé rudaí tábhachtacha fosta. So tá mé go han han sásta go bhfuil muid ag dul ar aghaidh le seo go fóill. Agus tá 'fhios agat go raibh inné lá mór den ár ceannaire agus ár gcara Séanna mar bhí sé ag léamh amach an ráiteas mór ó Óglaigh na hÉireann so sin mar saghas sort of surprise party fa choinne cuimhneachán Séanna fosta mar bha bha bhliain stairiúil é anuraidh. nuair a rinne na hÓglaigh an ráiteas sin, agus go háirithe i ndiaidh sin, rinne siad beart de réir a mbriathar. Ach thuig a lán daoine ag an phointe sin go mbeadh deis againn cuid mhór obair a dhéanamh chun na bearnaí i Sinn Féin a líonadh. Tháinig dream bheag go mbeidh an deis againn níos mó a dhéanamh faoi an Ghaeilge. Sin an an rún a bhfuil againn inniu agus thosaigh an dream seo, thosaigh siad próiseas a thug moladh dúinn a bheith, iontach tábhachtach de Shinn Féin amach anseo. Bhí muid i gcónaí maith ag tacú leis an Ghaeilge, tá an record soiléir. Anois ba mhaith linn ár gcuid gnó a dhéanamh i nGaeilge. Now beidh deacaireachtaí le seo ach is faill ollmhór é chomh maith. Tá mise cinnte de anois, más féidir linn dul i feidhm ar an páirtí seo, beidh muid ábalta dul i feidhm ar mhuintir an oileáin seo. Tá sé de rún againn poilitíocht úr, ré úr a thabhairt do phobal na hÉireann. Tá an teanga Gaeilge mar chuid de sin. Tá an teanga mar chuid den slí ina mbíonn daoine ag déileáil linn. Tá sé mar chuid den tslí ina mbíonn muid ag smaoineamh orainn féin. So ba mhaith liom, nó ba mhaith linn, go mbeidh an Ghaeilge lárnach den aisling atá againn, athghabháil na hÉireann. So, tá tús curtha againn leis an obair chrua seo, ach táimid dáiríre agus soiléir, faoi an méid atá le dhéanamh againn. So, leanaigí ar aghaidh linn, cuidigí linn, tá an bóthar fada amach romhainn ach tá muid réidh. So, go mbeidh an slógadh go han-han mhaith. Agus mar a dúirt mé ar dtús, mo bhuíochas do Roinn Cultúir Shinn Féin agus na Gaeilgeoirí eile. Sin go maith. Go raibh míle.